ndikulandireni omvera kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu komanso ena amene mukuona zithunzi mpulogalamu yapadera pulogalamu imene tifuna tikambe tidziwitsane kumene zokhudza msonkhano wa sub region akutchula kuti sub region conference of bishops makamaka uh, mprogram imeneyi mukhale ndine bambo louis chikanya komanso ndi ndi mlembi wamkulu wa bungwe la maepiskopi kuno malawi bambo valeriano mtseka ndiye mprogram imeneyi eh, makamaka tione kuti kodi chikonzekero cha msonkhano umenewu chafika pati chifukwa takhala tikudziwitsidwa tsopano aliyense mkatolika makamaka tikudziwa kuti maepiskopi athu mmalawi muno alandire alendo maepiskopi anzawo ochokera ma diocese a zambia komanso zimbabwe ndiye akutchula kuti sub region uh, ndikulandireni bambo uh, mtseka mpulogalamu imeneyi yapadera e, makamaka sub region zikutanthauza kuti pali region eh, chifukwa chani sub region zikomo kwambiri ah, ndithokoze chifukwa cha kundipatsa mpata kuti ndifotokoze bwinobwino makamaka cholinga chimene tikufunira kupangira msonkhano umenewu komanso kuti kuti mabishop anaganiza bwanji kuti pakhale ah, sub region poyamba ah, mayiko amene akukhudzidwa ndi malawi Zambia ndi Zimbabwe ndipo mayiko amene wawa kwambiri tikatengera mzaka za mbuyo tiona kuti pali zinthu zambiri zimene tinakhala tikupangira limodzi potengera kuti nthawi imeneyoyo timatengedwa kuti ifeyo um, ku Malawi kuno ku Zambia ndi ku Zimbabwe timalamulidwa ndi atsamunda ija amatchula kuti uh, federation ya nyasalande komanso northern rhodesia ndi southern rhodesia ndiye kutengera kuchokera pa nthawi imeneyoyo zinapezeka kuti mayiko ma, mayiko amenewa anthu analumikizana kwambiri pa nkhani ya maukwati komanso chikhalidwe ndiye ubale umene uja sunathe ngakhale kuti chitaganya chinatha koma ubale umene uja unapitirira kotero kuti tikapita ku zimbabwe timakapeza ndithu kuti kuli amalawi ambirimbiri tikapitanso ku zambia chimodzimodzi komanso maiko a maiko ma, anthu a maiko awiri amene wawa amapezekanso ambiri kunoko ku malawi nde aepiskopi atakhala pansi anaona kuti mwina ndi bwino potengera kuti zinthu zambiri zina timapangira mofanana ndi bwino kuti pakhale bungwe limene lingathe kupititsa patsogolo makamaka polalika uh, uthenga wa chipulumutso uh, komanso kulimbikitsana pa nthawi ya mavuto monga kungopereka chitsanzo kuti nthawi imene tinagwedwa ndi uh, ngozi ya madzi ya cyclone Freddy tinathandidwanso kwambiri ngati mpingo ndi mayiko amene wawa a Zambia komanso Zimbabwe chifukwa cha ubale umene ulipo uja nde pamene amaona kuti mwina titha kupindula koposa pa nkhaniso ya uzimu titakhala kuti talimbikitsa ubale umene uwu chifukwa chake pakubwera sub-region conference chabwino tithokoza kwambiri sub-region conference ya aepiskopi a zimbabwe zambia komanso malawi ndi akupa, akupanga host ndi amalawi e, nkutheka mwina mungathe kufotokozapo history pang'ono ya uh, kabungwe kamene kamene timati sub-region imeneyi nkoyamba msonkhano umenewu kapena unachitika mmbuyomu uh, nkhani imeneyi inayamba kukambidwa poyamba kuti panali ngati technical committee imene inakhala ikuona kuti kodi tingakhazikitse bwanji bungwe limeneli ndipo msonkhano woyambirira udachitika ku zambia kuyambira pa 2 mpaka na pa 5 february chaka cha 2020 ndipo atakambirana kumeneko aepiskopi adaona kuti ndi bwino koposa kuti bungwe limeneli lipi- lipatsidwe moto lipite patsogolo ndipo atayang'ananso malamulo adaonanso kuti ndi zotheka ija amatchula kuti canon law adaona kuti ndi zotheka kuti ah, mukhoza kukhala ndi bungwe ngati limeneli makamaka zolinga zake kupititsa patsogolo miyoyo ya akhristu amene mukuwatumikira komanso kuti mutha kumaona kuti kodi mavuto amene akupezeka mu bungwe limeneli mungagonjetse bwanji potengera kuti paja amanena kuti munthu- mutu umodzi susenza denga ndi kuti kuthandizana maganizo komanso kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu ya- ya uzimu komanso ya thupi tathokoza kwambiri bambo Ah, mmene mukufotokozera ndiona ngati ni bungwe lofunika kwambiri chifukwa mmene mwayambira kuti outside the church kuli mayiko eh, maboma amene pakakhala zina zake zovuta tagweredwa ku zambia agweredwa ku malawi agweredwa timathandizana they come in maboma kuthandiza which is good ndiye mpingo unati no this should be extended even ku mpingo now um, naona ngati future ya bungwe limeneli is bright in such a way that uh, i see other neighboring countries joining i see tanzania joining because it's a good thing I see Mozambique joining. Why is Mozambique at the moment sidelined? Because uh, Mozambique is closer to us than uh, Zimbabwe. Ndizoonadi koma muja ndafotokoza kale kuti izi zinachokera pakale pamene azungu aja amatilamulira mm. kuti ifeyo amalawi komanso anthu aku zimbabwe ndi aku zambia zinthu zathu amatilamulira ngati dziko limodzi Ndiye zimene zija ngakhale kuti pakati pa timalumpha Mozambique uh, kukapita ku Za- ku Zimbabwe koma chifukwa chakuti ubale umene unapangidwa nthawi imeneyoyo ubale umene usunatani uh, sunafeya ayi chifukwa chake timati tikapita ku Zimbabwe timakapeza ndithu abale athu a Malawi tikapitanso ku Zambia chimodzimodzinso timakapezanso abale athu a Malawi ndimangofuna ndingonjezera chimodzi chimene sindinachite bwinobwino kuti pamene ndinena kuti pa- pali zinthu zambiri zimene tingathe kupindula ndimangoganizira zinthu ngati ah, kugawana nzeru kuti mwina ah, pa, pa zauzimu titha kumapeza kuti asemino aja amene akufuna kukhala ansembe akuzapeza kuti asemino akuno akupita ena ku zambia ena ku zimbabwe komanso aku zimbabwe akubwera kuno enanso aku zambia kufuna kuti tilimbikitse kagwiridwe ntchito ka ah, anthu amene tikuyenera kuti atumikire chimodzimodzinso kuti magulu osiyanasiyana mu mpingo ngati ma- a- a laity ma laity council ah, gulu la azimayi ah, kaya ndi masisteri ah, mayuthi onsewa atha kupindula kwambiri pamene mukugawana nzeru polumikizana makamaka ena kupita uku ku dziko lina kukatenga nzeru kubweretsa ndipo mutha kukhala kuti mutani mupititsa patsogolo so muja mwafotokoza kale kuti eh, mukuona kuti eh, bungwe limeneli lili ndi bright future ndizoonadi pa zimenezo zimene zili maganizo mathu kuti kutsogolo kuno ndi kuti zinthu zambiri zapeza kuti tikupangira limodzi komanso mokomera anthu amene ali m'maiko- m'maiko amene wawa ndipo ungofunanso kuphera mphongo pa za kuti chifukwa chani mozambiki sili nawo gulu limeneli ndanena kale kuti chifukwa cha ubale umene unayambika kalekale komabe zaonetsanso kuti pali kuonetsa chidwi makamaka mozambiki mbali ina ya mozambiki ikuonetsa chidwi kuti uh, bwanji ifenso tikhale nawo gulu limeneli tikhale nawo bungwe limeneli kotero kuti mmodzi mwa aepiskopi ah, aku mozambique adzakhala nawo kungofuna aone kuti kodi ah, zinthu zake zikuyenda bwanji ndipo tsogolo kuno tipeza kuti mwina atha kukhala ndi chidwi potengeranso kuti mbali ina ya mozambique ah, zinthu zawo zimene amapanga kwambiri ndi zofanananso ndi malawi komanso kuti chilankhulonso ndi kwambiri chichewa ah, zinthu zambiri zimene amagwiritsa ntchito zokhudzana ndi chipembedzo zambiri zimachokeranso ku Malawi konkuno. Bambo, mawu anu ali mkamwa kuti mabungwe eh, a maiko osiyanasiyanawa aziyenderana zikuchitikadi. E, tikuona mabungwe azibambo azimayi kuchokera ku Zambia kubwera kuno ku Malawi, magulu osiyanasiyana akwaya amachoka kuno ku Malawi kupita ku Zambia kuyenderana i think it's, eh, it's, it has the, the bungwe has a very bright future mgwirizano umenewu uli ndi tsogolo labwinodi now uh, let's go straight into the activities of the conference kodi ndi pa Monday tu pakubwerapa kodi zidzakhala motani alendo akalandiridwa motani kukakhala chani ndi chani ndi chani chani
Ah, zikomo kwambiri Ah, u- pamene palitepo kufunika kwambiri kuti mwina anthu adziwe kuti kodi programu yake ikuyenda bwanji poyamba alendo adzafika lolemba pa 15 july ndipo ena adzafikira ku chileka airport pamene ena adzafikira ku mwami border ah, mbali yopita tikamapita ku zambia pata Enanso tikuganiza kuti adzafikira ku Dedza makamaka amene akuchokera ku Mozambique ndipo takonza kuti amene wawa tipeze njira yakuti tikawalandilire ndipo amene ambiri mwa iwo ndi amene akufikira ku airport uh, ku Lilongwe airport ndipo amene wawa takonza kuti tikawalandira takulandirani bwinobwino kuwaperekeza kuti adzafike ku malo awo amene adzapumire pa nthawi imene tsiku limene lili ndipo tinakonza kuti adzafikira ku sigerege ah, ndi hotelo imene yangopangidwa kumene ah, kuja kuno konkuno ku lilongwe ndipo tsiku lotsatiralo pamene kudzakhale misa yotsekulira mwambo umenewu ah, conference imeneyi ndipo udzachitikira ku ah, st ignatius parish ku area 30 Ehe, ndiye kuti eh, msonkhano kwenikweni ukayamba ndi mwambo wa mapemphero nsembe ya misa lachiwiri yes. pa 16 july ku area 30 ku, uh, St. ku St. Ignatius Parish yeah. nthawi ya nthawi tinayika kuti kuyambira half past 8 mawa ndiye oti anthu akakhale kuti akusonkhana kumeneko kuti afika kumenekoko kuti mwambo ukamakayamba akakhale kuti anthu afika ndithu chabwino yeah. yeah, mungathe kupitiriza pamenepo so after that lachiwiri limenelo yeah, de lachiwiri limene lili misa ija tapanga kenaka kudzakhala kumwera madzi ndipo tikadzamaliza zimenezozo mpamene onse amene akatenge nawo mbali pa msonkhano umenewu ndikuti pali aepiskopi a m'maiko atatu amenewawa ansembe eh, komanso makamaka ku malawi kuno tinayikako ndithu anthu amene angayimirire ngati oyimirira akhristu eni ake ah, oyimirira mabanja ah, oyimirira gulu la amayi ah, oyimirira asisteri oyimirira ah, a- a- ansembe eh, komanso ansembe a chibadwiri komanso ansembe aja a religious Onsewa tayitana kuti akatenge nawo mbali chifukwa chakuti aepiskopi amaona kuti zokambirana zimenezi panopo zikukhala ngati zili m'manja mwa aesp- ma- maepiskopi komano nkhani ya kukwaniritsa kuti zimene takambirana zija zikwaniritsidwe amene adzakwaniritse ndi kuti ndi enafeno tsopano nchifukwa amaona kuti ndi bwino koposa kuti anthu amenewanso aone kuti kodi ndi mbali ziti zimene angathe kutenga potengeranso ndi ntchito imene akugwira pa nthawi inoyo mu mpingo nde zimene zizi tikunena kuti tikamaliza kumwa madzi athu ku Area 30 uh, ku St Ignatius Parish pamene tikanyamuka ino tsopano kupita ku Sigerege Sigerege uh, Beach Resort kumene tikapangire msonkhano onse aha ku Salima kumeneko ku Salima kumeneko eya chabwino now eh, anthu akanyamuka ku Lilongwe kupita ku Salima lachiwiri eh, which means lachitatu nkupita choncho msonkhano ukayamba yes za serious lachitatu pamene kukakhale ndithu full day ya msonkhano ndipo kuyamba kwake msonkhano umenewu tikayamba ndi mutu umene aepiskopi onse anasankha makamaka kulimbikitsa uh, kugwirira ntchito pamodzi yolalikira uh, komanso mgwirizano komanso pothandizana kuti uh, mavuto amene angaoneke m'madera limene lili e kuti tikhale tigwire tigwirane manja tithandizane Mhm. ndipo mutu umenewu anapemphedwa ndi ambuye Chaima Mhm. a ku Zomba diocese kuti ndi amene akatambasule mutu umenewu kuti kenakono tsopano pamene pakakhale ndithu kusinkhasinkha nkuona kuti kodi ndi chiyani chimene tingapange ngati dera limene lili kuti ah, ntchito zimene tikugwira zipite patsogolo komanso kuti anthu aliyense akhale kuti ndi wotekeseka pofunitsitsa kuti ah, ntchito zimene zingagwiridwe zikhale kuti zikupindulira anthu ambiri aha inde nkhani ya kutengapo mbali akhristiyani wake kukonzekera pa chikonzero cha msonkhano umenewu ili bwanji ndipo ili pati poyamba ndithokoze kwambiri kuti akhristu atekeseka kwambiri ndi kutenga mbali makamaka kukonzekera ah, msonkhano umenewu poyamba ndithokoze ah, ambuye Tambala amene ali bishop wa diocese archdiocese ya Lilongwe chifukwa cha kuthandiza kuti uthenga ufalikire ponseponse komanso kuti uh, kulimbikitsa kuti tipeze njira zina zopezera ndalama kuti msonkhano umenewu utheke ndipo um, chifukwa cha kuthokoza kumene ndafuna ndinenenso kuti uh, pa 3 May chaka chomwechino tinali ndi dinner dance kumene tina poyamba kuti tinapeza ndalama zoti tikonzekere msonkhano umenewu komanso kachiwiri anthu ambiri anadziwa kwambiri kuti kodi zimene afuna kupanga maepiskopizi ndi chani ndi kuyambira nthawi imeneyoyo moto wakhala ukubuka ndithu madayosizi ambiri kutekeseka kuti tiko- tipeze ndalama tikonzekere bwinobwino msonkhano umenewu kotero kuti madayosizi onse ayesetsa ndithu kuchita contribute kuti msonkhano umenewu utheke komanso akhristu osiyanasiyana mpaka ngati padakali panopo tinene kuti tikulandira ndithu mapuleji amene anthu anapanga ah, kuti msonkhano umene utheke Mhm. so pali zinthu zambiri zimene zachitika pa- tinatulutsa nsalu anthu ambiri ali- agula nsalu ija tatulutsanso makadi amapuleji kuti anthu athe kupanga puleji zimene zikuchitika ndine munthu wothokoza kwambiri chifukwa cha uh, ku- kutekeseka kumene kwa anthu ambirimbiri kuti uh, msonkhano umenewu ndithu utheke budget mwaifikira
budget sitinaifikire kufika poti pamene timafikapo komabe tikuyandikira ndithu kuganiza kuti ah, ikamafika tsiku lenilenilo zinthu zambiri kuti ndithu tatani tafika ndithu mene timaganizira ndimene tikupangira programu yapadera makamaka tikukambirana kukumbutsana kuti kuli msonkhano waukulu wa maepiskopi a maiko a zimbabwe zambia komanso malawi ndipo msonkhano umenewu udzachitikira kuno ku Malawi ku Sigerege Resort ku Salima, ndipo msonkhano umenewu ukayamba seriously lachitatu likubwerali. Alendo tikuyembeza kuti ayamba kubwera la eh, lolemba likubwerali, ndipo kudzakhala mwambo wa nsembe ya misa kutsekulira msonkhano umenewu lachiwiri ku St Ignatius Parish ku area 30 nsembe ya misa imene chama half past 8 nsembe ya misa ikukayamba nde eh, bambo pamene tikupita kumapeto a program yathu um, sindikudziwa kuti role ya media uh, pa msonkhano umenewu uka- ikakhala yotani
inu a media muli ndi udindo waukulu kwambiri poyamba kuti anthu adziwe zimenezi ndi inuyo a media komanso kachiwiri uh, mayiko a zimbabwe ndi zambia mayiko amenewawa si onse amene abwere kwambiri amene abwere ndi kuti ndi uh, maepiskopi a ma- madera amenewawo kubwera kuno ku msonkhano ndiye timafuna tipemphe kuti nthawi imene msonkhano ukuchitika ndiye kuti muli ndi udindo ofuna kuonetsa kuti anthu amene ali maiko amene aja akakhale kuti akuzitsata bwinobwino komanso ngakhale mwamuno m'Malawi muno si onse amene akubwera tana kuti takusankhabe nthumwi zoyimirira magulu osiyanasiyana ndiye kuti mukuyenera kuonetsetsa kuti anthu azikadziwa kuti "Ah, panopo kukuchitika chakuti lero akambirana zakuti ndipo kuti ah, msonkhano ukuyenda bwanji ndi ntchito yanu imeneyoyo kuonetsa kuti ah, anthu ambiri akutani akudziwa zimene tikupangazi komanso ndimafuna ndinene kuti uh, anuncio apostolic nuncio adzabweranso adzakhala nawo uh, tikuyembekezanso kuti uh, anuncio poyamba aku malawi ndi zambia komanso aku zimbabwe tikuyembeza kuti adzabweranso kuti adzakhale nawo pamsonkhano umenewowu nde ndi udindo wanu ndithu kuonetsa kuti zimene zikukambidwa zikupititsidwa anthu ambiri akuzidziwa komanso mukatithandiza kwambiri makamaka ah, kuonetsa kuti eh, tiku- zokambirana zimene zidzachitike mumsonkhanomo nde kuti mudzathandiza kuti mu- mudzipange kuti anthu adzitha kumakalandira timasamale oti lero akambirana zakuti komanso maso- pomaliza masonkhano onse pakakhala communique imene ikatani ikawerengedwe nde kuti mmene mungathandizenso ife timadziwa kuti inu muli ndi du- luso lina lake lapadera lakuti mutani ah, mu afotokozere anthu mu nthawi yochepa komanso zolemba zochepa kuti anthu adziwe kuti ah, msonkhano watha zimene zachitika ndi zakuti zakuti zakuti kotero kuti pakutha pa msonkhano aliyense akathe akathe kudziwa kuti msonkhano mmene wayendera wayenda bwino komanso kuti zimene akambirana ndi izi izi izi tathokoza bambo nde mwina nkutheka mungakhale ndi ma issues ena amene you would like to highlight pamene tikupita kumapetopeto a program yathu
poyamba ndimafuna ndithokoze Archdiocese ya Lilongwe chifukwa cha kutilola poyamba kuti tipange ma fundraising osiyanasiyana mwatithandiza kwambiri kufikira mmene tafika apa Ah, kugwira kwanu ntchito ku- pofuna kuti msonkhano umenewu ukhale wabwino zimene zatithandiza kwambiri kuti poyamba tifalitse uthenga wakuti kuli msonkhano komanso kuchita fundraise akhristu akuno ku Lilongwe tikuti zikomo kwambiri tithokoze archbishop uh, george desmond tambala chifukwa chotsogoleranso akhristu akunoko uh, ku Lilongwe kuti tigwirane manja tipititse patsogolo chimene ndingapemphe nchakuti tikutsalirabe ndi uh, deficit kuti tikwanitse ndithu kuti pamene tikufikapo tikufunapo ndipo uh, tipemphebe uh, pali ma pledge cards osiyanasiyana komanso mukhoza kaya kutiimbira kuti mwina tione kuti kodi uh, mungathandize bwanji zonsezi nzosowekera zino ngati magalimoto otipititsa kumeneko ngati fuel amene tingagwiritse ntchito enanso mutha kupanga pledge kuti kaya mwina ah, tsiku limodzi amene ndika- ndikadyetse ndineyo anthu amene ali kumsonkhano umenewowo zonsezi ndi njira imodzi yoti mwina mutha kutifikira kuti msonkhano umenewu ukhale wopambana apa zikhoza kumaoneka ngati kuti mwina Uh, sizikuoneka tsogolo koma kutsogolo kuno pamene tonse tidzasimbe lokoma kuti zimene zayambidwa leroli zakhala kuti zikupindulira anthu amene eh, tikuwatumikira ndimafuna kuti ndipemphe mwapadera anthu onse amene ali mu komiti pali makomiti osiyanasiyana ya protocol ya fundraising ya liturgy makomiti ma, ma makomiti osiyanasiyana tiye tigwirane manja ah, tachoka kutali ndikuthama misonkhano imene inayamba kalekale inayamba chaka chathachi tigwirane manja pazikhala mwina zina zina zo mwina zolankhulana chifukwa cha ma- nthawi zina panopo nde kuti ma temper ayamba kukwera nde ndimafuna kuti tiye tiyendere limodzi tigwirane manja mpaka na msonkhano umenewu uchitike ndipo it is my prayer kuti msonkhano umene u- ukhale wopambana kwambiri ife okukonza komanso kuti anthu amene abwerewo akuyembekeza kuti adzaone zazikulu makamaka pamene takonzekerera bambo nathokoza kwambiri tisanamalize uh, nifuna ndinenepo za kufanana kwa madera a- atatuwa zambia malawi ndi zimbabwe kuti sinasiyane kwambiridi kuno ku malawi tili ndi zigawo ziwiri za mpingo chigawo cha blantyre ndi chigawo cha lilongwe ku zambia ali ndi zigawo zitatu za mpingo mutikonza bambo kuli eh, kuliso ma diocese 11 ma archdiocese atatu ndi ma diocese eh, 8 yeah. Ti- ku, ku malawi kuji- ku, Ku Zimbabwe. ku zimbabwe kuli zigawo ziwiri za mpingo eh, kuli ma archdiocese awiri yes kuli ma diocese onse pamodzi 8 yeah. so you see sinafana- sinasiyane kwambiri even eh, perhaps mwinanso population ya Akhristu a Chikatolika mu madera amenewa sinasiyananso kwambiri, zochitika zakenso sinasiyane kwambiri. Ndikuthokozeni kwambiri bambo kuti munavomera kuti mutifotokozerepo eh, mmene e, msonkhano e, ukuyendera progress ya chikonzekero chikuyendera. Zikomo kwambiri bambo. Zikomo kwambiri, ndipemphe kuti tiyeni tipitirize kuwadziwitsa anthu zamene zinthu zikukhalira komanso mmene zingayendere, cholinga chakuti aliyense adziwe ndithu umene ukamatha Zokambirana za kumenekonso tidzagawananso kuti anthu adzadziwe kuti aepiskopi anakumana ndipo akambirana zakuti ndipo aliyense ali ndi udindo woonetsa kuti zimene akambirana maepiskopi zikupititsidwa patsogolo zikomo kwambiri zikomo zikomo omvera ndikuthokozeni kuti mnali pompo kutsatira bwino programu imeneyi ndipo tikutsimikizireni kuti msonkhano umenewu mukutsatira ndithu pa ma channel amene timagwiritsa ntchito osiyanasiyana youtube facebook ngakhale radio tikudziwanso mu mpingo wa eklezia katolika tilinso ndi television television luntha ambiri mmatsatira za paluntha ndikhulupira kuti zimenezi zitithandiza kumanga mpingo wa ambuye chifukwa ambuye yesu paja anapemphera kuti tikhale amodzi monga iyeyo atate ndi mzimu woyera ali amodzi pitirizani kukhala pa radio alinafe